landirani moni wa mtendere mu dzina la mphamvu la ambuye wathu yesu khristu makolo anga komanso abale wanga nonse kwina kulikonse kumene mukundimvetsera pa audio message imeneyi ndifuna kuti ndigawane nanu mawu a mulungu pa mutu onena kuti the power of praise kapena kuti mphamvu ya matamando mchichewa ndikuwerenga baibo m'buku la 2 mbiri chapter number 20 kuyambira vesi ya 1 ya 2 kenako ndidumpha ndidzawerenga ku vesi ya 21 ndi 22 koma ndikupemphani kuti mukapeza mpata inu muwerenge 2 mbiri chapter number 20 yonseyo ndi nkhani yosangalatsa kwambiri imene imaululira za mphamvu imene ili mukumutamanda mulungu 2 mbiri chapter number 20 verse ya 1 akuti zitatha izi amoabu ndi aamoni pamodzi ndi ameuni ena anabwera kudzachita nkhondo ndi yehosofati anthu ena anabwera kudzamuuza yehosofati kuti gulu lalikulu kwambiri la nkhondo likubwera kudzachita nanu nkhondo lochokera ku edomu kumbali ina ya nyanja gululi lafika kale ku hazazoni tamara ndiye kuti enigedi ndi mantha yehosofati anaganiza zofunsira kwa yehova ndipo analengeza kuti ayuda onse asale zakudya 4 anthu a ku yuda anabwera pamodzi kudzafuna thandizo kwa yehova ndipo anabweradi kuchokera ku mzinda uliwonse wa mu yuda kudzafunafuna yehova 20

pamene amapita ali patsogolo pa gulu la nkhondo akunena kuti yamikani yehova pakuti chikondi chake nchosatha ndibwereza vesi ya 21 iyo akuti atafunsira kwa anthu yehosofati anasankha anthu oti ayimbire yehova ndi kumtamanda chifukwa cha ulemerero wa chiyero chake pamene amapita ali patsogolo pa gulu la nkhondo akunena kuti yamikani yehova pakuti chikondi chake nchosatha 22 atangoyamba kuyimba ndi kumtamanda yehova anapereka m'manja mwawo anthu aku amoni aku amowabu ndiponso aku phiri la seiri amene amalimbana ndi ayuda ndipo anawagonjetsa anthu aku amoni ndi aku mowabu anawawukira anthu ochokera ku phiri la seiri ndipo anawawononga ndi kuwatheratu atatsiriza kuwapha anthu ochokera ku seiri anamenyana wina ndi mnzake mpakana kuwonongana anthu a ku yuda atafika pamalo oyang'anana ndi chipululu ndi kuona kumene kunali gulu lalikulu la nkhondo iwo anangoona mitembo yokhayokha itagona pansi ndipo panalibe amene anathawa amen now nkhani iyi ndi nkhani yochititsa chidwi kwambiri tikuona kuti amowabu ndi aamoni komanso ndi ameuni amene wawa ananyamuka kuchokera kwawo ndi kupita kukathira nkhondo ayuda amene amatsogozedwa ndi yehosafati ndipo yehosafati atamva kuti anthu amenewa akubwera gulu la nkhondo likubwera kudzawathira nkhondo adachita mantha ndipo adayitanitsa ayuda onse ndi kuwawuza kuti asale kudya ndi kupemphera amen pamapeto pake tikamaona mvesi ya namba 21 tikuona kuti yehosafati tsopano atamaliza kupemphera wakonzekera kuti akamenye nkhondo ndipo popita kukamenya nkhondo kumeneku yehosafati anatenga gulu la oyimba matamando ndikuliyika patsogolo pa gulu la nkhondo munimvetsetse tiyerekeze kuti malawi army ikupita ku nkhondo nde patsogolo pake ayikepo abandi amene aziyimba nyimbo za matamando ndi zimene zidachitika pamene yehosofati amapita ku nkhondo patsogolo pa gulu la nkhondo padali amabacha amene amayimba nyimbo zomtamanda yehova munimvetsetse amayimba nyimbo zomtamanda yehova ndipo baibulo likukamba kuti iwo anyimbo zawozo amayimba motani vesi ya 21yo akuti yamikani yehova pakuti chikondi chake nchosatha nde gulu la nkhondo latsogozedwa ndi anthu oyimba amene akungontamanda yehova nde ali mkati motamanda yehova tikaona vesi ya 22 anthu atangoyamba kuyimba ndi kumtamanda yehova anapereka m'manja mwawo anthu a kwa amoni ndi a kwa mowabu ndiponso a ku phiri la seiri amene amalimbana ndi ayuda ndipo adawagonjetsa chimene chinampangitsa mulungu kuti apereke chigonjetso m'manja mwa ayuda ndi matamando atangoyamba kumutamanda yehova mwini anapereka amoabu aamoni ndiye kunalinso adani awo ena a ayuda amene amakhala mphiri la seiri onsewa anaperekedwa mdzanja la ayuda tikanena kuti kuwapereka mdzanja lawo ndiye kuti mulungu adapereka mphamvu yoti anthu amenewa agonjetsedwe ndi ayuda ndiye muone kugonjetsa kwake kunali kosangalatsa mukaona mvesi ya namba 23 anthu a kwa amoni ndi a kwa moabu anaukira anthu ochokera ku phiri la seiri ndi aamoni ndi amoabu amene amabwera kuti azamenye nkhondo kuzagonjetsa ayuda asadafike kumeneko uku ayuda akungomenya matamando akungoyimba nyimbo za matamando iwo ali mkati momtamanda yehova A- amoni ndi amoabu anakhota ndi kupita mu phiri la seiri mmene mu phiri la seiri munalinso adani a ayuda nde aamoni ndi amoabu anayamba kukantha adani a ayuda amene adali mphiri la seiri ndipo baibulo likuti atamaliza aamoni ndi amoabu kukantha adani a ayuda amene adali mphiri la seiri amoni ndi amowabu okhaokha tsopano anayamba kukanthana ndi kuonongana kufikira ponena kuti onse anaonongana ndipo onse adafa mmene ankabwera ayuda kuzafika pamalo pamene aamoni ndi amowabu anali anapeza kuti padali mitembo yokhayokha amen now the secret behind mulungu kuwamenyera nkhondo munjira yotere adali matamando adani anu akubwera kotereku inu mukungomutamanda yehova adani anu aja okhaokha ndikuyamba kumamenyana mpaka ndikuonongana you know there is too much power in praise You can never praise God without God intervening in your situations. It's impossible. sizimatheka kumtamanda ambuye opanda mulungu kudzuka ndi kulowerera mu nyengo zanu sizinayambe zathekapo amen i've been saying this time and again when we are praying mulungu akhoza kutiyankha potumiza ingakhale mngelo koma when we are praising god pomutamanda mulunguyo amatsika yekha In prayer, He can just answer you or He can send an angel. But in praise, God descends alone. Let me show you this. Tipite um, Masalimo chapter number 22 verse yake ya 3. Inu ndi oyera okhala pa mpando wa ufumu ndipo m'matamando a Israeli. Akuti Mulungu amakhalanso m'matamando a Israeli. Meaning to say when Israelites begin to praise God, God descends and He's inside the praise. Oh, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Now, instead of complaining, maromo titi dzingo dandaula, I think we should learn to praise God. akuyankhula mbuku la atesalonika instead of just complaining instead of just complaining 1 atesalonika chapter number 5 verse ya 18 akuti mu zonse yamikani pakuti ichi ndi chifuniro cha mulungu cha kwa inu mwa khristu yesu ati mu zonse in everything give praise unto the lord you see complaining can never change anything in our lives

oh glory haleluya glory haleluya mulungu amadana ndi kudandaula mumuone numeri 11 numeri 11 vesi yake ya 1 anthu atadandaula kwa yehova chifukwa cha mavuto awo yehova anamva ndipo anakwiya kwambiri kenaka moto wa yehova unayaka pakati pawo ndi kutentha zigawo zina zakunja kwa, masa, kwa msasa anthu akudandaula chifukwa cha mavuto awo andi mulungu ana kwiya chifukwa cha kudandaula kwawo god is never pleased god is never happy when people are just complaining god needs to be praised even in the midst of difficult circumstances praise the lord hallelujah let me show you the last verse ndikuoneseni verse yomaliza machitidwe atumwi 16 verse yake ya 25 koma pakati pa usiku paulo ndi sila anapemphera ndi kuyimba nyimbo zomulemekeza mulungu ndipo akaidi ena anamvetsera mwadzidzidzi kunachitika chivomerezi champhamvu kotero kuti maziko a ndende adagwedezeka paulo ndi sila adapemphera komanso adayimba nyimbo zomulemekeza mulungu listen to me paul and silas they are inside prison ali mkati mwa ndende koma ali mkati mwa ndende ang- pakati pa usiku akuyimba akumu- aku- akupemphera ndi kumayimba nyimbo zomulemekeza mulungu most of us when we are inside a problem we don't praise god uh, and we instead of praising we complain adakuonesani kuopsa kopanga complain maso kwa mulungu now when they were praying and praising god god came down in a form of an earthquake mulungu adatsika ngati chivomerezi ndipo chivomerezi chitamenya zitseko za ndende zidatseguka you need to learn to praise god you need to learn to praise god you just have to praise god hallelujah i mean it when you praise god

vesi yake ya 6 chamoyo chilichonse chopuma chitamande yehova tamandani yehova i'll praise god because i want him to fight for me i'll praise you know praise is a weapon of warfare timamenya nkhondo through praise when you praise god mm, when you praise god kumakhala kuti ukumuutsa mulungu uku- ukumu- ukumupanga kuti adzuke ndi kulowerera ndi ku kupanga za iweyo ndi kusokoneza njira ya mdani pa moyo wako when you praise god umakhala kuti ukumuusa ukumudzutsa he comes down and he fights for you may god bless you so much for listening to this podcast may god bless you for listening to this teaching my name is pastor vincent dila of glory to god ministries international if you have been blessed by this message may you share it to your colleagues